An filɛbagaw an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati cogoya la k'aw to aw sigiyɔrɔw la a ye bisimila vision plus jabarani sanfɛ ayiwa nin y'aw ka émission mandi kɛnɛ sigilen ye min tɔgɔ ye ko siko lakali ani siko kɔrɔfɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun an ni karamɔgɔ Moise an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin plateau in kan walasa ka aw ka sikow kɔrɔw fɔ aw ye ka a walawala pour que aw ni an bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali sɔrɔ min na semaine tɛmɛnen caman ye u ka sikow kɔrɔ ɲininkali kɛ caman ye u ka sikow kɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ bi tuguni karamɔgɔ Moise b'an bolo kɔrɔ nka an tɛna

ayiwa an b'a fɔ tuguni ko aw bɛɛ lajɛlen bisimila an ka siko kɔrɔfɔ kɛnɛ sanfɛ ayiwa karamɔgɔ Moise bi mhm. ɲininkali kelen pe de b'an bolo ka k'i la mhm. o ɲininkali ye jumɛn ye mhm. ko yalima n'i sogola bɔgɔ la bɔgɔ fan o fan i sogola ka bɔgɔ to position o position na donc an n'i sogol'o la an b'a fɛ i ka walawalali k'an ye o kan quoi Ɛɛ jɛnɛba an bɛ sababu ɲuman fo fɔlɔ n'o ye vision plus ɲɛmaaso ni kameramani ni technicienw ni a baarakɛla bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnla minnu bɛ a sidi na a grinkajɔ kɛ n'a y'a wele plateau in nka ka kana na sogo kɔrɔfɔ sogo ye mun de ye sogo sababu nana cogo de ye kɔrɔ jumɛn bɛ sogo la ba sabu diɲɛ kɔnɔ bi bi in na mɔgɔw ye sogo kɛ tulonkɛfɛn k'a sɔrɔ hadamadenya yɛrɛ dulonnen don sogo la ka kɔn alakira salalahu alehi wasalama k'a sɔrɔ a ka cibaya ma da a ma a kun sogo kun bɛ sogo de n'o ye ilhamu ye n'i ye suratu ɛɛ kasasi kɔnɔna lajɛ aya wolonwula ala y'i kanto kuranɛ wa awhayna ila ummi musa an ardihi o ye nabilahi musa ye ala ye sogo da a ba la a k'a dɔn k'a fɔ sogo ye fɛn min ye nabilayi musa ala y'a yira la k'a fɔ a ba ma i bɛna den dɔ sɔrɔ den bɛ kɛ nin ye a y'a sogo ye ka tila ka baara in kɛ o de kɛra sababu ye ka firawuna yɛrɛ minɛ jɛnɛba n'an bɔr'o la an bɛ hiji min kɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen ye sogo taamasiyɛn dɔ de ye dugukolo kɔ kan n'an bɛ baara kɛ ni a ye alakira salala ale wa salama a bɔko makan ka taa madina a ye sogo de ye ka kɔn a waati kɛli ye o tuma nabilayi yusufu k'a to kaso la san wolonwula fɔlɔ o bɛ kɛ gɛlɛya la san wolonwula filanan o bɛ kɛ nɔgɔya la a y'a sogo de ye maa minnu bɛ yen mɔgɔ fila minnu bɛ kaso la min sogora ale kan tigɛra min sogora ale bilabilala sogo kɛra a kɛcogo ye o tuma sogo ye tiɲɛ nkalon t'a la nabi ɲuman o ciba o waliju o ala ka jɔn ɲumanw olu bɛ sugo jɛnɛba an bɛ hadamadenya fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye an fa adama ye den min sɔrɔ a ye muso muso n'o y'an ba hawa ye a tun bɛ arijinɛ kɔnɔ de sababu de y'a bɔ arijinɛ kɔnɔ ka na dugukolo kɔ kan a ye den sɔrɔ den tun bɛ sɔrɔ cɛ ani muso cɛ ani muso cɛ kelen n'o sɔrɔla muso kelen bɛ sɔrɔ olu fila tun tɛ furu ɲɔgɔn ma dɛ muso in de bɛ di dɔgɔnin cɛ ma dɔgɔnin bɛ sɔrɔ kɔfɛ o muso o bɛ furu kɔrɔkɛ ma juguya nana kelen muso kun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ kelen ta kan kelen ye kelen faga ka taama n'a ye dugukolo kɔ kan a ma sudonyɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ nana sugo dara sugo kɔnɔ na kɔnɔ na sudon cogo yira a la k'a ta o don na fo bi an fa adamadenw de bɛ ka produit dugukolo kɔ kan ala ye hadamaden da k'an bila fɛn naani kɔnɔ tasuma ji bɔgɔ fiɲɛ o tuma hadamaden mana kɛ cogo o cogo bɛ sɔrɔ nin fɛn naani kɔnɔ n'a sɔrɔ maa min bɔra bɔgɔ la o tigi bɛ kɛ maa sabatilen ye déplacement man d'o ye fewu o ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ basigi de ye wa n'o bɛ sugo o ka sugo fanba bana bɛ kɛ bɔgɔla sugo de ye ni maa min dara ka bɔ ji la n'a sɔrɔ e ka ji pourcentage de ka bon e fana ka sugo fanba bɛ kɛ jila sugo ye ni maa min bɛ yen n'o tigi dara fiɲɛ de la ni fiɲɛ pourcentage ka bon maa min kan o ka sugo fanba bɛ kɛ fiɲɛ ye o tuma ni maa min dara n'o ka pourcentage ka bon eh, ji ni bɔgɔ ni tasuma fiɲɛ tasuma na o fana ka adamadenya fanba bɛ kɛ sugo bɛ kɛ tasuma ye o tuma na bi an bɛ mun de ta o ye bɔgɔ ye bɔgɔ ye mun de ye ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ an bɔra bɔgɔ la wa an bɛ segin bɔgɔ la o kɔrɔ mun ye adamadenya fɛn bɛɛ lajɛlen mana ɲɛ cogo o cogo don dɔ la a bɛ tiɲɛ n'a tiɲɛna a bɛ segin o bɔgɔ kelen de la adamaden n'i sara waraw de y'i dun o mm. i tora ji de la o mm. i tora avion bin de la o tasuma y'i jeni o a mana kɛ fɛn fɛn ye mm. hali bugurijɛ a laban bɛ bɔgɔ de la nɛgɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye nɛgɛmafɛn ye n'o ye gazimafɛn ye o ye fiɲɛ de ye jimafɛn o fana ye isansi ninnu ye mais isansi ye tasuma ye o tuma bɔgɔ n'an bɛna bɔgɔ ɲɛfɔ n'i sugora bɔgɔ la fɔlɔ k'a fɔ jɛnɛba e ye bɔgɔ ye cogo di misaliya la e k'o dɔ fɔ an k'o kɔrɔ di ɲininkalikɛlaw ka jaabi dɔ la jaabi ɲininkali jumɛn dira bɔgɔ kan Ayiwa sisan ɲininkali minnu dira bɔgɔ kan komi i n'a fɔ n'i sogola ka so jɔlen walima ka so jɔ bɔgɔso la ka so jɔlen bɛ bɔgɔ de don sisan n'i sogora ka so jɔlen ye bɔgɔ la o y'i ka kaburu jiralen i la kaburu jiralen i la b'a sɔrɔ fo k'o walawala so jɔlen ye a bɛ kɔrɔ caman jira o tuma jɛnɛba ne b'a f'i ɲɛna ni bɔgɔ tɛ maa min ka dugu la o bɛ sogo bɔgɔ la cogo di k'o so jɔra o bɛna mun de ye o bɛ simanso ye ni siman t'o tigi ka yɔrɔ la yiriso o bɛ sogo la yiri bɔra bɔgɔ la a bɛ kɛ bɔgɔ ye i mana fɛn fɛn ye ko fɛn don a bɛ farikololama fɛn don dugukolo sanfɛ o bɛɛ lajɛlen bɔra bɔgɔ la i ye fɛn fɛn de ye ko farikoloma fɛn don a kɛra nɛgɛ ye o a kɛra mobili ye o a kɛra siman ye o a mana kɛ fɛn fɛn de ye ko farikolo dɔ de b'a la sogo la o ye bɔgɔ ye n'i ye so ye sisan o y'i ka kaburu yiralen y'i la i y'a ye waati jumɛn ye e y'a ye su kun fɔlɔ la wa su kɔrɔbayara wa walima première k'a daminɛ fitiri la ka taa se su tilan ni su tilan saba ye un tiers n'i ye sogo fɔlɔ mun y'o la o cayalen ye dɔgɔkun kelen ye n'a mɛnna tile tan ni duuru i b'o jaabi ye o tuma n'i y'a ye su deuxième tiers kɔnɔ i n'a fɔ ka daminɛ su tilala saba ye ka fila ta zéro heure ka taa se trois heures du matin ma i mana fɛn mun ye o ka suma o bɛ kalo ka taa san o jaabi bɛ na o kɔnɔ n'i sogora fana ka fɛn mun ye ka daminɛ trois heures la ka taa se sɔgɔmada la o bɛ se ka kɛ waati jan ye mɛ ni i dara fana i sogora a ma mɛn o ye ko teli ye O tuma n'i sogora so la i ka kaburu jirala i la o t'a ye k'a fɔ o dɔgɔkun min i bɛ sa dɛ nka a b'i lakunun k'a fɔ kaburu jiralen mun filɛ i la i bɛ jogojugu dɔw kan n'i m'o jogojugu bɛ a bɛ kɛ sababu i bɛ sa fo n'i ye saraka bɔ walima dɔ bɛna hakilila dɔ di e ma n'e tugura o tigi ka hakilila kɔ a tɛ mɛn i bɛ sa o tuma bɔgɔ a kɔrɔ man di sogo la fan si i ye bɔgɔ fan o fan ye sogo la bɔgɔ nɔɔninen bɔgɔ jalan bɔgɔ kɛnɛ i mana bɔgɔ fan o fan ye o bɛ saya de jira o fura foyi t'o la e yɛrɛ ka saya walima i dɔnbaa dɔ ka saya o ye saya kibaru o tuma na mɛ n'i jiginra dingɛ kɔnɔ o ye janfa ye o bɛ se ka kɛ saya fana ye bawo dingɛ tɛ se ka sen fewu n'i ma bɔgɔ o tɛmɛnen kɔ ni e sogora ɲɛnajɛ la baso ɲɛnajɛ kɔnɔ dumuni de bɛna kɛ matɛrɛ mafɛnw don gwa de bɛ jɔ n'i sogora k'a fɔ i bɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ kɔnɔ o ye saya ye kɔɲɔ walima jamako kɔɲɔ mɔgɔ de sa o ye saya fura fo ta la o ye e yɛrɛ ka saya yiralen i la walima i ye mɔgɔ dɔ ka saya yira jɛnɛ ka don nataw la o saraka ye fɛn minnu ye an b'o fana fɔ

Donc n'i y'a faamu sisan saraka in bɛ se ka sogo in kɔrɔ bali wa? Saraka in bɛ sogo yɛlɛma. Awɔ, a b'a yɛlɛma. Awɔ. Basaw, mɔgɔninfin, n'i ye saraka bɔ, saraka jaabi ye fɛn saba ye. E ka laɲini ye fɛn min ye, k'o sɔrɔ. I n'a fɔ ne ye saraka bɔ, n ka hɛrɛ du dɔ sɔrɔ, walima bɔnɛ dɔ bɛna, bɔnɛ in ka taa, saraka bɛ se ka bɔnɛ yɛlɛma ka bɔ yen. Saraka bɛ se k'o kɛ. kelen e ka saraka bɛ se ka kɛ i jogo jugu dɔ b'i la u ye kɔlɔlɔ dɔ bɛn'i sɔrɔ saraka bɛ don i n'o cɛ n'i y'a dabɔ laɲini min kɛ i t'o sɔrɔ u saraka sabanan fana ye mun ye kiyama jɔ don e kan ka taa jahanama kɔnɔ u ye bɛ lajaba saraka bɛ don i n'o cɛ wa jɛnɛma b'o fiyɛ ni ni tɛ tiɲɛ dɛ kabini an fa adama ni o de bɛ dugukolo kɔ kan an fa adama ka taawale fɛn o an fa ale ni kelen bɛ dugukolo kɔ kan a denw ni de bɛ dugukolo kɔ kan o bɛɛ ye produit de ye ni e sara sa ni bɛ bɔ e la ka taa don fɛn wɛrɛ de la a bɛ kalifa kɔnɔ de la kɔnɔ bɛ fa ni niw de ye e a bɛ bɔ e la dɔrɔn farikolo bɛ taa bɔgɔ la ni bɛ taa baara yɔrɔ la a bɛ produit mɔgɔ wɛrɛ la ni tɛ fɛn de dɛ diɲɛ sigira ni kelen ni bɛɛ ni kelen jɛnɛba fɛnw bɛ e min tɔɔrɔ o de y'a to a bɛ nin jamana min tɔɔrɔ ani jire min tɔɔrɔ ni bɛɛ bɛ tɔɔrɔ ni fɛn kelen fɛn min ka di e min ye i b'a sɔrɔ ni kelen ka di jire ye o ka di jamana ye o kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye ni kelen de ye o ni kelen bɛɛ lajɛlen bɔra jɔni na a bɔra fa adama na o ni kelen bɔra fa adama na o bɔra ala yɛrɛ de la ala ni ka pourcentage dɔ de donna fa adama na mɛ ni e dɔgɔra ka sɛgɛte jogo juguya kɛ k'i nɔgɔ ala kota kɛ Sitanɛ e ni bɛ ala ni ala ka kun yɔrɔ bɛ e la o bɛ tigɛ ka bɔ e la bɛ taa sitanɛ tasuma ta la o tuma jinɛw fana b'an cɛla de i y'a baaraw ma fɛn fɛn ye a bi kɔnɔ o jinɛ dɔ de ye a ma fɛn fɛn dugukolo kɔ kan jinɛ dɔ don tuma min na ala kira sallallahu alaihi wa sallama a ci nɔɔrɔ nana ko a bɛna dugukolo kɔ kan ko ka kɛ danfɛn ka mɔgɔ bilasira jinɛw siranna ka ala deli ko ala ko danfɛn mun natɔ filɛ nin ko mahamadu yali ni nin nana dugukolo kɔ kan anw ka jinɛw ka ko bɛ ban wa ala ye nɔɔrɔ di jinɛw ma k'a fɔ a dɔ la jinɛ cɛkɔrɔba y'i kanto a ni nin nana dɔ la nin bɛ k'an ma hɛrɛ ye dɛ ala ka na kalo ka hɛrɛ dɛ ni mɔgɔw ye jinɛw ka rezo dɔn u bɛ u b'o bila de chaque année chaque san ta kɛ san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bɛna ni yɛlɛma dɔ don kɔnɔ kɔ le kulu le kari ni musa de don sɛkili o sɛkili bɛ yen yɛlɛma dɔ la an bɛ dɛrɛ an bɛ sɛkili min na sisan o ye mun ye rezo sosiyo an b'o de la dɛ fɔlɔ ala kira tile la ni kamera tun tɛ yen an bɛ fini minnu don appareil ninnu tun tɛ yen olu jinɛw tun bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ muruw ta ka taa kɛlɛ kɛ ka fagaliw kɛ an bɛ dumuni kɛ cogoya min na jinɛw ni ala kira tun bɛ dumuni kɛ ten u ni ala kira tun bɛ jɛ ten ni ala kira taara bi bi na kamera filɛ nin ye ɔridinatɛriw filɛ nin ye mikoro filɛ nin ye anw ni jinɛw bɛ ka jɛ an bɛ ka jɛ ka baaraw de kɛ o orobo bɛ yen u bɛ du orobo bɛ se ka fɛn bɛɛ e bɛ se ka fɛn fɛn kɛ bi bi na orobo dɔw bɛ se k'a kɛ mɛ ni t'a la dɛ ale ni ye mun ye tasuma ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ

ka baara kɛ n'a ye fɔlɔ a tun ko dɔ tun na san mugan san bi saba mɛ bi bi na dɔba b'o la wa a kɛlen bɛ o a baaraw ka ca ni dugukolo kɔ kan ni hadamadenw ye cogoya min na dɛ jinɛ fana ka ca n'aw ye jɛnɛba b'a dɔn k'a fɔ bɔgɔ ko ye don nataw la an ka tasuma fɔlɔ ta apara mun de ye jinɛw ye mun de ye tasuma ye mun de ye ni suguya kɔrɔ ye mun de ye o kuma i b'a fɔ lamɛnbaaw ni filɛbaaw ni jateminɛkɛlaw ye ko tasuma ye fɛn mun ye saraka jumɛn b'a la bɔgɔ saraka mun ye don nataw la n'ala y'an si jɔ an na caman fɔ aw ye dɛ o kuma na moise hmm. nin diyara n ye an bɛ i fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na an filɛbagaw hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ moise ka bi sigiw kɔrɔw la o kuma na an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye an b'a fɔ ko

ni maa min bɛ se ka saraka bɔ k'a di ala ma i ka denbaya k'a dun ala ka fitina in ta ka bɔ i kunna mɔgɔ tɛ fitina da yɔrɔ dɔn dɛ kamanagan bɛ jamana in kɔnɔ fitina da yɔrɔ kelen t'a la dɛ n'a m'e sɔrɔ a b'i ka maa dɔ sɔrɔ dɛ wala a b'e furuɲɔgɔn dɔ sɔrɔ dɛ ala dun ko dugawu jaabilen don ale ala bolo o kuma na n b'a ɲini ala fɛ kamanagan ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a ye saraka bɔ k'a di ala ma k'a di maa ma a ka di maa min ye jɛnɛba n bɛ kangari kelen da i ye n'i sogora ka dɔrɔmɛ fila ta ka di k'o ye saraka kan'o kɛ dɛ fɛnw bɔli bɛ ni tɔɔrɔ dɛ wari la fini na dɔ ka mobili kelen ta ka di jɛnɛba ko hamina ko dɔ b'i la o de ye saraka ye parce que mobili bɛ jɛnɛba dɛmɛ a ka d'a ye sutura don a bɛ diinɛ baara kɛ n'a ye o de ye saraka fɔlɔ ye o tuma saraka tɛ minɛ ka fɛn ta ka di maa ma nafa tɛ fɛn min na mm. ala ka o bɔli nafa foyi t'o la ala k'an bɛɛ saba o mm. asalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu mm. ala ka dugawu ayiwa ala k'an bɛɛ diɲɛ waati bɛɛ si Bienvenue sur le site officiel de Vision Plus TV. Informations, divertissements et découvertes. Actualité